maazị Ugocha emụ ama kedudị ihe a na-akpọdị mma ụdị mmanya anụwa na Igbo ọ na-adịkwa mma ka nwoke na-echeta chinwe ihe anyị chefuchagara echefu eh, mana mana Oke sị m na ihe ahụ bụ mmanya ọkụ ọ mmanya ọkụ ka a na-akpọdị ihe ahụ mmanya ike a mmanya ike ma ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọ mmanya ọkụ anọgide eh, mmanya ọkụ hot
mmanya ọkụ hot mmanya ọkụ hot ndị ahụ mmanya ike ka mmanya ike hmm. ọ maka o ji bụrụ brandy ka o ji bụrụ mmanya ike ka ọ mmanya ike ihe a mmanya ike eh, nke a mmanya ike eh, hot hot hot mmanya ọkụ hot mmanya ọkụ hmm. nekwenụ ahụrụ ihe na-ekwukwa okwu ya Saint Remy ka ọ na-ajụkwa m Saint Remy ọ na-abụ mmanya ike ọ bụrụ na ị sị na ọ bụghị mmanya ike ngwa gwanụ anyị mmanya ihe ọ bụ Saint Remy bụ gịnị mmanya ike Saint Remy so na mmanya ike nwere ee ọ bụrụ na ọ Schnapp ndị ahụ mmanya ọkụ ma ogogoro so na mmanya ọkụ ọ bụrọ eziokwu ị sị na ọ bụrọ eziokwu ị gwa anyị nke bụ eziokwu nke na-enweghịkwanụ nke na-enweghịkwanụ mmanya nke na-enweghịkwanụ eh, ihe ndị oyibo na-akpọ alcohol ọba n'anya dịka dịka eh, dịka nke na-enweghị ọba n'anya nke na-enweghị ọba n'anya ọbananya ọ bụ ya ka a na-akpọ alcohol okay ọbananya dịka ụdị nke a na ụdị nke a kee ihe a ga-akpọ ụdị nke a o nweghị ihe na-aba n'anya o nweghị ọbananya ị ma na ihe ndị a niile bụcha um, ihe oyibo na-akpọ juice a bịa n'Igbo ihe a na-akpọ ya bụ abịjide maka mfe gị wee wee ijeke ọ dị mma oke sị m agaghị m asacha ihe niile ị jụrụ m ugbu a ị ga-eji eji aka chọpụta ụfọdụ asaana m gị na nke a na-abụ mmanya ike nke enuhu mmanya ọkụ nke a na-ana enweghị ọbananya bụ ajụjụ m na-enye gị ugbu a jee ka ị chọpụta ya ọ bụrụ na ị ma ihe ọ wụ ee abịa m ebe a oke si na na-achọ ịjụtacha m ihe niile onye nkụzi ọ na-asacha ajụjụ niile ofu ụbọchị m na-aka unu so okwe wee hụ ya ndewo
ọ na-adị mma ka ị mara ha na asụsụ anyị bụ Igbo Igbo anyị ghara ịna na ana biko nwere ihe niile e, dị n'ụwa na-enwere aha a na-akpọ ya n'Igbo ọ ọ bụrụ eziokwu mana asọ ndị Igbo jụ na nke mana mana mbọ anyị na-agba ịfụ ha na ịfụ ha na akụpe ahụ aja adị ebe a na ọ na-eme ebe ọ dị ọ dị jụụ ya bụ fan wall fan Wall akụpe fan. ahụ aja akụkụ ahụ aja ee ọtụtụ ihe dị n'igbo ee mana akụpe ọ ahụ dị ka aja ya na-ahapụchazizi igbo ma amaghị m ma ọ maka ọ maka gịnịzi mere eji ahapụchazi igbo a ga-eje jụọ ndị ndị na-ahapụ mụ a bụ Ugo ọcha sị na m ma nhapụkwa m ma m ma nhapụkwa ịghọtala Iwe- iwe- Igbo be anyị iwe- ekwesịghị na inwedịrị ụpọkọ ebe a ọkpọkọ ụpọkọ Chineke bụ ọkpọkọ enweghị ịmaghị ihe ụpọkọ ọ ya mere m ji ajụcha gị ihe ndị a ka mmadụ nchetecha ya ngwa ego ole ka ị ga-akwụ ma m gwa ihe ụpọkọ ọ ya m na-ekwu nta ka ọ bụ ihe ị na-ekwu na mere igbo anyị ji ana ekwesịrị ịkwụ ụgwọ tupu a mara ihe bụ adị ibu nwa na-eje akwụkwọ ịnaghị akwụrụ ụgwọ akwụkwọ igbo bụ ihe onye ọ na nwa na-eje akwụkwọ ịnaghị akwụrụ ụgwọ akwụkwọ ya ị na-akwụrụ nwa ụgwọ akwụkwọ ka o jee mụta bekee a bịa n'igbo nke ahụ abụrụ na free ọ sị ee mana ya nụ maka na ị sị na ọ ihe a ka igbo ji ọ bụghị ya ka igbo ji ana ihe igbo ji ana maka na mụ na gị bụ ndị igbo jụrụ ịsụ igbo jụ anyị jụrụ igbo anyị che na igbo adị- na igbo adịghị mkpa esi nnọọ maka na a na-akwụ ụgwọ ndị nwere eji agụ a- a- agụ french agụ chinese agụ ị na-eje agụ asụ china je agụ Indi- eh, eh, agụ eh, ah, oyibo ị na-agụ ma french agụ ndị a niile ị naghị akwụ ụgwọ were agụ ihe ndị ahụ nwa nwaanyị nwa nwoke a ha malitere akwụkwọ ụbọchị a